ozi a bụ maka ndị Igbo niile ndị Igbo ya ata afụfụ na ọ bụ na Atiku rigolu ndị Igbo ya ata afụfụ ọ kwa ị fụ ife anyị fụ n'okpulu Buhari bụ obele ife ndị anyị nọ na-ebe na Buhari na-eme nke a Buhari na-eme nke a Buhari na-eme nke a ife ndị ife niile na-eme under Buhari bụ obele o ka ife ife niile na-eme under Buhari obele ka ọ bụ ọ bụ na Atiku rigolu Atiku aka rigorurọ mana ọ bụ na Atiku rigolu ife a me n'okpulu Buhari ya bụ obele maka na ndị Igbo were obi anyị na-etinye n'ebe mmadụ nọ anyị wee were obi anyị wee na-etinye n'ebe mmadụ ibe anyị nọ ọ bụrọdị nọọ mmadụ ibe anyị ka anyị na-etinye obi anyị n'ebe ọ nọ na anyị na-etinye obi anyị n'ebe ndị ilo anyị nọ ndị awụsa ị na-afụsị bụ ndị ilo anyị ma Buhari o ma Atiku o ma fa ncha ndị a bụ ndị ilo anyị ọ Chineke zitelu ndị a Chukwu Okike Abịama chi nke ukwuu dị ebube Chukwu anyị ọ ya nwa bụ onye zite ndị Hausa a fa wee na-achị anyị mana ebe ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo achọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu ebe ọ bụ na anyị achọrọ ịnabata nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa bụ ụmụ Izrel anyị nwa bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na Baịbụl ọ ya akpata anyị ji wee nọdụ n'ọnọdụ anyị nọ taata mana ebe ọ bụ na anyị achọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu anyị wee na-aghọ onwe anyị aghụghọ wee na-agba onwe anyị mgba okpulu anyị bụ ọkụkọ benyelu na ngige na egwu wee na-eme chineke wee zite ndị ilo anyị fa wee na-achị anyị ma buhari o ma atiku o fa ncha bụ ndị ilo anyị mana ebe ọ bụ na ndị igbo ebe ọ bụ na anyị bụ ndị igbo achọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu ebe ọ bụ na anyị achọrọ e, ịnachigha debebe iwu chineke ebe ọ bụ na anyị achọrọ iwere obi anyị tinye n'ebe chineke nọ wepụ obi anyị n'ebe mmadụ nọ atiku rigolu ife n'ebe ya aka njọ ogwebedi ife ị fụ ife anyị na-aka aghọtarọ ife ụfọdụ n'ime ụnụ na-aka aghọtarọ bụ na ndị a bụ ndị ilo anyị

jee jee mụa ife melu mgbe gala aga ọ ndị british tinyelu ndị a so ndị a bụ ndị ilo anyị atiku rigolu ife ya aka njọ wepụ obi n'ebe mmadụ nọ wepụ obi n'ebe atiku nọ wepụ obi n'ebe buhari nọ wepụ obi n'ebe ndị hausa nọ ka anyị were obi anyị tinye n'ebe chineke anyị nọ maka na anyị nwa bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na baịbụl anyị nwa bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na baịbụl ọ ya kpata eji asị na igbo enwerọ eze igbo enwe eze ọ ya kpata anyị ji aza afa chika chukwuemeka chikaọdịrị chi chi chi anyị na-aza afa chineke etu o si wee kwu na second chronicles chapter 7 if my people who are called by my name will humble themselves and pray ọ bụ na ndị nke m ọ bụ na ụmụ m ndị nke m na-aza afa m ọ bụ na fa ya ya- ya atụgharị uche wotuo onwe fa ana chegharịa ma ma esi n'eluigwe nụ za fa ekpele ọ chineke zite ndị ilo anyị ndị ilo anyị wee na-achị anyị ife niile afụ anyị na-agabiga tata ị gaa gụa Deuteronomy chapter 28 ị ya afụ ya ebe a Deuteronomy chapter 28 Leviticus chapter 26 ah, and then ị chọọ ịfụ solution ebe ebe solution anyị dụ ị fụ na e de ya ede edeturu ya edetu na Deuteronomy chapter 30 na Deuteronomy chapter 30 ka solution solution anyị dụ solution anyị adịrọ na election anyị aha afụ solution anyị na election anyị aha afụ solution anyị n'itinye obi anyị n'ebe mmadụ nọ mmadụ aha azọpụtanwu anyị even ndị afụnụ ma Peter Obi Peter Obi fa abụrọ ndị abụrọ ndị ezigbo mmadụ ndị a na-achọ ife ya aba n'akpa fa ma Peter Obi o ma ndị gọvanọ niile afụ ndị gọvanọ niile afụ bụ ndị achọrọ fa achọrọ ife fa na-achọ nke ya aba n'akpa fa ewepụta ewepụta ewepụta mmadụ ka Peter Obi tinye unu a na-amanị elu wepụnụ obi unu n'ebe ndị ndị Hausa nọ wepụ obi unu n'ebe ndị a nọ anyị nwa bụ ụmụ Izrel ọ ya kpata anyị ji ata afụfụ a tata because na anyị edeberọ iwu Chineke maka na anyị kwụsị idebe iwu Chineke ọ ya kpata anyị ji ata afụfụ a gụọ Deuteronomy 28 gụọ Leviticus 26 and Deuteronomy chapter 30 anyị nwa bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na Baịbụl ife kpata anyị nọdụ n'ọnọdụ anyị nọ tata because na anyị kwụsị idebe iwu Chineke anyị kwesịrị ịnachigha azụ debebe iwu Chineke ka ọ wee dịlị anyị na mma ka anyị wee tadebe afụfụ ka chineke wee wee mee ndị ilo anyị ka fa rapụ anyị ndị awụsa bụ ndị ilo anyị ndị awụsa bụ ndị ilo anyị Atiku chịchasịa o onye awụsa ọzọ ya arịgolokwa Atiku chịsịa o onye awụsa ọzọ arịgolo oge luo n'oge anyị eteta n'ụla anyị nwa bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na baịbụl anyị kwesịrị ịnachigha azụ debebe iwu chineke anyị kwesịrị ịnachigha azụ bido debebe iwu chineke dị n'akwụkwọ nsọ na book of leviticus na book of deuteronomy na book of number na book of exodus ebe a ka ị ya afụ iwu chineke dịka etu kraịst si wee gwa anyị na matthew chapter 5 verse 17 to verse 19 matthew chapter 5 verse 17 to 19 kraịst gwa anyị sị anyị na as long as anyị na-afụ eluigwe na-afụ ana na iwu chineke niine edo a na anyị edebe iwu chineke o wee bụ ka otu a ka o si wee dụ nọọ ife m sị ka m gwa anyị aka afụbedị ife anyị aka afụ nke a bụ ozi nke a bụ ozi atiku aka ligoluro atiku aka ligoluro kwanụ mana atiku ligolu ndị igbo ama enwenata udo ndị igbo ama afụnata udo arụ ama afọnata ndị igbo until anyị anachiya azụ debebe iwu chineke arụ ama afọnata ndị igbo from anambra to enugu from abia to, to, to, to imo arụ ama afọnata ndị igbo because na ife na-eme anyị agbarọ aka ife a na-eme anyị agbarọ aka ọ chineke debere anyị n'ọnọdụ a ọ chineke na-ata apịa anyị ịtarị a ọ chineke na-ata anyị afụfụ a jee na na book of hebrews chapter 6 ka ị gụọ ya ka ị fụ ka o mewe n'anya hebrews chapter 6 ka ị fụ na ndị nna nna anyị fa chineke na-emelu fa the same thing chineke na-eme anyị kịta

ị chọọ ịfụ etu ọ ya-esi wee dịrị anyị mma ị chọọ ịfụ ife anyị ya-eme ka ọ wee dịrị anyị na mma ị gụọ Deuteronomy chapter 30 anyị nwa bụ ụmụ Izrel ị na-agụ na baịbụl ọ ya kpata na arụ ama afọnata anyị until na anyị anachiya azụ debebe iwu Chineke ka ọ ragodu m n'ọnụ etu a ka ọ ragodu m n'ọnụ i nwekwa ajụjụ ị contactịa m jụa i nwee ajụjụ wepụ obi unu ebe ndị a nọ na ị bụrọ onukwu wepụ obi unu ebe ndị a nọ meghee anya o ka ị ghọta ife na-eme ife a ife a na-eme anyị agbarọ aka ọ chineke debere anyị n'ọnọdụ a ndị ilo anyị wee na-achị anyị ma buhari o ma atiku o ndị awụsa niine a bụsị ndị ilo anyị ndị british bụ ndị ilo anyị ndị ọcha bụ ndị ọcha america bụ ndị ilo anyị wepụ obi unu ebe ndị a nọ chineke bụ chineke anyị anyị kwesịrị ịnachiya azụ debebe iwu ya ọ ya kpata ji wee nọdụ n'ọnọdụ a mana arụ ama afọnata anyị na as long as ndị awụsa na-achị anyị until na anyị anachiya azụ debebe iwu chineke arụ oge a ka arụ ya-afọ anyị gụa Deuteronomy chapter 28 Leviticus chapter 26 and Deuteronomy chapter 30 i kwe n'ife m na-ekwu jee gụọ ebe ndị a ka i were anya wee fụ